so cɛ a y'o kɛ étage quartier wɛrɛ la ko nin y'a ka terrain ye ale bɛ sin ka yɔrɔ bɛɛ kɛ wari ye ten aw minnu votera ye k'a bila mairie kɔnɔ a ka aw mako dilan aw ba ka si aw sicogo kɔrɔ la soso la ani funteni na o wuruwuruji kelen de bɛ ka tɛmɛ aw ka so da la foyi ma dilan a la mais ale b'a ka kilimu kɔrɔ o b'a yira kalanbaliya ka jugu jamana ma dɛ kalan de bɛ adamaden hakili dayɛlɛ ka se nin bɛɛ ma mais ni alimamu y'a fɔ ni juma jiginna n'an taara an bɛ baro min kɛ yan'an ka se so dɔrɔn o y'a banni o ye fɛn bɛɛ banni o de kama u b'u sago kan walahi n'i taara kɔfɛ jamana ka Europe o bɛ u b'u ka minisiri dɔ ka appartement jira i la e b'i yɛrɛ ɲininka est-ce que u ma fili u ka minisiri ka mabili anw yɛrɛ tɛ sɔn ka don mabili dɔw kɔnɔ yan o de bɛ minisiri bolo a mabili mabili surunmanin mabili cɛjugunin i b'a mɛn ko nin de y'u ka mabili ye u ka so bɛ o cogo la mais a k'a lajɛ ni mɔgɔ min kɛra président y'an fɛ yan i kɛra minisiri y'an fɛ yan i kɛra député y'an fɛ yan wari bɛɛ lajɛlen bɛ sin ka fara ɲɔgɔn kan ka d'a yɛrɛ kelen ma hali a dɔw bɛ voyage min kɛ san kɔnɔ kalo kɔnɔ o wari mana f'i ye e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka nin nin bɛ sɔn nin bɛɛ ka ta an ka jamana kɛsu kɔnɔ cogo di ka jamana to ni fantanya la i b'i yɛrɛ ɲininka la gɛlɛya ye burukina sɔrɔ o ka président yɛlɛma la n ko députéw yɛrɛ de ko ko ka dɔ b'u sara la a ko ka dɔ b'u sara la ko k'o bila kɛsu kɔnɔ ka jamana dɛmɛ a la o kɛra burukina an kɛrɛfɛ yan mais an ka députéw bɛ sara mun na a dɔ bɛ sɔrɔ misiri kɔnɔ yan dɛ a fɔ k'u k'a f'i ye bayi ne t'i sara wari juguya la dɛ n m'a fɔ i ka dɔ bɔ a la fɛnɛ ka di yan n bɛ fɛ i ka kɛ jamanaden ɲuman de ye i ka kɛ watɔni ye n'o kɛra dɔrɔn an ka jamana yɛrɛ fɛnɛ bɛ taa ɲɛ an ka jamana kanu maliyɛn maliyɛn bɛ silamɛya fɛ tiɲɛ don mais jamana kanu yɛrɛ yɛrɛ a bɛ maliyɛn min dusukun na a man ca a y'aw jija a ka fara mɔgɔw kan walasa justice ka ɲɛ an karamɔgɔba n'o ye Sheikhul Islam Ibn Taymiya ye a ko ala bɛ jamana dɛmɛ jamana min ɲɛmɔgɔ ye kafiri ye a kɔmɔgɔ ye kafiri ye mais ni jamana bɛ ka rouler tiɲɛ kan k'ala b'u dɛmɛ ala mago tɛ jamana la jamana min ɲɛmaa n'a kɔmaa bɛɛ ye silamɛ ye mais u tɛ ka tiɲɛ baara jamana kɔnɔ k'ala ka sira t'a jamana la nin de y'a to kafiri jamanaw ye silamɛ jamanaw dan a kafiri jamana fɛn o fɛn bɛ yen n'i b'a tɔgɔ mɛn a bɛɛ développélen don mais e ka taa silamɛ jamanaw la a tila bɛɛ sirilen don kafiri jamanaw e b'i yɛrɛ ɲininka nin kɛra cogo di anw n'an ka silamɛya an bɛ kɔfɛ ninnu n'u ka kafiriya u bɛ ɲɛfɛ ninnu n'u ka kafiriya u ka perezidan sigilen hali n'i ye dɛrɛmɛ tan dun i y'a dun kun min kama i bɛ t'o ɲɛfɔ de u yɛrɛ ye sariya min sigi kuranɛ ka sariya tɛ dɛ mɛ bɛɛ bɛ baara kɛ n'o sariya de ye walasa jamana ka taga ɲɛ aw yɛrɛ ka sariya n'a ye baara kɛ n'a ye a bɛ ɲɛ mɛ n'an ma baara kɛ n'a ye dun ko tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ aw bolo de ka taa aw mago bɛ lahala fɛn fɛn la a si tɛ ɲɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛ sɔnba ma ka hɛrɛ kɛ an ye fɛn sabanan min bɛ yen n'an kan ka hakili to a la walasa ni mɔgɔw ka don ɲɔgɔn na o degun min fana bɛ yen walasa o ka bɔ jamana kɔnɔna na o de y'an ka don ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn cɛ dilan n'a bɛ f'a ma tawasulul haqiqi bayna al afradi wal jamaa an ka don ɲɔgɔn na dɛ n'an donna ɲɔgɔn na an kana kɛ don gansan ye an ka ɲɔgɔn ka du dilan ka ɲɔgɔn ka sigi dilan ɲɔgɔn bolo nin fana ye muashara taama ye nin ye muashara sɔliha dɔ ye e tɛ se ka kɛ misiri kɔnɔ i ni dɔ bɛ yɛlɛ la ɲɔgɔn fɛ mɛ tasuma b'a ka du la e ma labɛn ni ji ye k'i bɛ t'a ka du tasuma faga han i balima de don a n'a muso man di e ye fɛɛrɛ jumɛn tigɛ n'i bɛ kuma a n'a muso cɛ a kelen don k'a denkɛ gɛn ka bɔ a ka so kɔnɔ k'ali n'a sara a kana don tiɲɛ na e y'a teri ye i y'a batokɛ ɲɔgɔn ye i ye baara jumɛn kɛ a bɛ fili min na walima hali n'a tɛ fili la a ka dusukun tɔɔrɔ nin bɛ se ka wuli cogo di maa an kelen don k'a bɛɛ ye ka ɲɔgɔn to yen an si ka sira tɛ si la ɲɛ t'a la an ka balimaya o cogo la sinji tiɲɛnen tɛ nin ye tiɲɛna pewu waati dɔw tɛmɛna o ma mɛn yɛrɛ cɛkɔrɔbaw yɛrɛ tɛ dɛ anw anw ka waati yɛrɛ daminɛ walahi i bɛ to dɔ kɔrɔfɔli la n'a kɔrɔkɛ y'i kun bɔ dɔrɔn mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kɔri de aw t'aw makun a kɔrɔkɛ bɛ ka na dɛ walima aw y'aw makun a dɔgɔnin filɛ ka tɛmɛ dɛ walima ninnu b'a ka so kɔnɔ dɛ a y'aw makun u kana n'a tɔgɔ mɛn an da o bɛɛ ye fɛn jumɛn ye n'a kɔrɔkɛ y'a dɔgɔnin tɔgɔ mɛn aw da hali ni kɔrɔkɛ ni dɔgɔnin man di aw ta fila ni cɛ tigɛ mun ye n dɔgɔnin tɔgɔ sɔrɔ aw da nin y'a sɔrɔ balimaya ka di dɛ nka bi gɛrɛmɛ i bɛ kɔrɔkɛ kɔrɔfɔli daminɛ dɔgɔnin mana bɛn a ma mun kɛra yanni dɔgɔnin ka na aw yɛrɛ b'a rezime ye ko cɛ yanni kun ka se an kun ye kuma daminɛ tan de nin nin dɔ don o fana b'i sigi sa e aw tɛ foyi dɔn ne kɔrɔkɛ ka ko la ne de n'a bɛ du kelen kɔnɔ hali a ka dɛrɛmɛ kelen tɛ sɔrɔ o fana bɛ don ni dosiyew de ye k'o fɔ f'aw ye aw tun tɛ fɛn o fɛn dɔn a balimakɛ la a b'a bɛɛ f'aw ye ka tila ka nkalon tigɛ tuguni ka d'a kan balimaw tɛ ɲɔgɔn poroteze anw fɛ yan sinji tiɲɛna e e teri de don i silamɛ ɲɔgɔn de don ni ɲɛ b'a la a b'o baara la i jija i ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ i bɛ se k'i silamɛ ɲɔgɔn ka so kɔnɔ tasuma faga cogo di ala kira ye nin fɔ dɛ sallallahu alaihi wasallam a ko nkalon dagalen don yɔrɔ saba dɔrɔn de la o yɔrɔ saba la nin b'a la ko kɛlɛkɛ yɔrɔ la silamɛw ka kuma fɔ ɲɔgɔn ye min tɛ tiɲɛ ye walasa u bɛ se ka fanga sɔrɔ kafiriw kan kira ko baasi t'a la alharbu khida kɛlɛ ye fɛɛrɛw de ye a b'o mun fɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ hali n'aw ye nkalon tigɛ kira ko aw tɛ jurumu sɔrɔ a filanan ye mun ye laysa al-kadhabu man yasluhu bayna an-nas ko maa min b'a ka mɔgɔw cɛ dilan ka tasuma faga ka bɔ mɔgɔw ka du kɔnɔ alakira ko k'o tigi ka nkalon tɛ jate nkalon ye hali n'o tigi ye nkalon tigɛ ala bɛ baraji de sɛbɛn a kunna ko a tɛ nkalon sɛbɛn a kunna walasa yɔrɔ ka ɲɛ a sabanan cɛ ni muso bɛ baro min kɛ so kɔnɔna la cɛ fana k'i den ka nkalon fitinin nkalon fitinin de bila a la k'o fana nkalon fitinin tɛ sɛbɛn i ye k'i ye jurumu kɛ i kana nkalon bonya dɛ i b'a kɛ nkalon fitinin ye kɔrɔ tɛ i tɛ bɔ nkalon bɔ nkalon min bɛ yen k'i tɛ bɔ i kɔrɔ ma a la i b'a kɛ o de ye dɛ fo dɔnnikɛlaw ye misaliya di a la aa ni wari t'i kun don min k'a f'i muso ye yan'a k'i kani ko sisan mɔgɔ yɛrɛ de tɛ mɔgɔ ka juru sara n ka juru bɛ kare kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ la o ma hali dɔrɔmɛ kelen sara n ye fɔlɔ n'o kɛra muso b'a dɔn wari b'i kun mɛ n'i y'a y'i ma fɛn d'ale ma bi juru de bɛ yen a filanan anw denmisɛnninma ne de tun ka farin ni bɛɛ ye n tun bɛ n filan bɛɛ tɔn da ka sɔrɔ hali ni mɔgɔw tun y'u sen ci dugu la e tun tɛ minɛ o tun y'i bolilen ye o nkalon fitinin ninnu i b'o mun tigɛ i ni muso ni ɲɔgɔn cɛ baro la ko baasi t'o la mɛ a bɛ bɔ nkalon nkalon kɔrɔ ma n'i y'o tigɛ i b'i ka furu tiɲɛ dɛ n'i y'o nkalon tigɛ i b'i ka furu tiɲɛ dɛ nin bɛɛ nana mun na a takhalut an ka don ɲɔgɔn na walasa an ka bɔ ɲɔgɔn ka kow kalama an se ye mun ye an k'o dilan ɲɔgɔn ka ko la mɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn n'i ma don a la i t'a hinɛ minɛ dɛ i kan k'ale mun k'a ye i t'a k'a ye mɔgɔ bɛ misiri kɔnɔ yan hali a ka surafana sɔngɔ t'a bolo mɛ mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ misiri kɔnɔ a ka san wari b'a bolo mun ka surafana sɔngɔ t'a bolo a t'o dɔn yɛrɛ a t'a dɔn yɛrɛ parce que e t'a dɔn mun na an tɛ don ɲɔgɔn na n'an selila misiri la ka ban dɔrɔn o y'an bɛɛ bɔlen mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ sa kɔngɔ fɛ o ka d'a ye ka tɛmɛ a k'i jɔ dɔ ye ko karisa hinɛ n na i ka nin di yan deli ma nɔgɔn dɔw ma dɛ dɔw y'a kɛ métier ye mɛ saya ka di dɔw ye ka tɛmɛ deli kan u tɛ se deli la fiyewu ɔ mɛ n'an donna ɲɔgɔn na misiri la an bɛ ɲɔgɔn dɔn karisa ye nin ye karisa ye nin ɛ e m'a ye alimami de bɛ bɛɛ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que a ni mɔgɔw bɛ don ɲɔgɔn na a bɛ mɔgɔw resuwa bɛɛ bɛ n'i kunko fɔ ale hali fɔlɔ jagabɔla o tun bɛna lisi di alimami de ma alimami mɔgɔ mugan tɔgɔ sɛbɛn n bɛ jaga bila ka na i b'a di n ko fɔlɔ n'o tɛ sisan kɔni an ta ka lisi ye dɛ lisi taga ye dɛ n'o tɛ fɔlɔ lisi tun bɛ di alimami ma a bɛ mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛn a bɛ jaga di bɛɛ ma a tun b'a dɔn ni kɛlɛ bɛ du min kɔnɔ ale de bɛ taa dilan ale de bɛ taa ban fɛnɛ mɛ n'an ma don ɲɔgɔn na an mago tɛ ɲɔgɔn na an tɛ fɛ ka ɲɔgɔn ka kunko dɔn ko ti ɲɛ tabi'unaw ka waati o ye waritigi dɔ ka lahala lakale kabako dɔ dɛ a a ɲɛ b'a la sigida la fɛn bɛ maa min bolo a man ca ale yɛrɛ fana ye fɛntigi ye yanni don o don mɔgɔ ka n'i jɔ a da la ko karisa n nana i ka nin di yan don dɔ i dusu bɛ tiɲɛ a y'a lajɛ mɔgɔw bɛ fɛn ɲini ka fɛn min san kosɛbɛ o ye sogo de ye a ka di mɔgɔw ye ka sogo de san ka to ka k'u ka na la a ye busekɛ wele n'o ye wayi ye a ko fantan hakɛ min b'an ka dugu kɔnɔ i b'a fantan hakɛ bɛɛ recenser n'i y'a bɛɛ recenser n'a bɛnna mɔgɔ hakɛ min ma don o don i bɛ sogo a ye sogo hakɛ dɔ fɔ don o don i b'o tigɛ k'o d'o tigi ma mɛ i kana fɔ a ye ko ne ko dɛ i b'a d'a tigi ma a ka taa kɛ na la walasa muso n'a denw fana ka sogo ɲimi a ye nin kɛ busekɛ ye fantanw jate dugu kɔnɔ a bɛnna hakɛ min ma don o don a bɛ sogo d'o ma don o don a bɛ dugulamɔgɔ bɛɛ ɲɛna ko busekɛ nin yɛrɛ de ye funansere ye ale yɛrɛ de bɛ dili kɛ waritigi min bɛ dugu kɔnɔ bɛɛ b'a gosi bɛɛ b'a lagosi a tɛgɛma ka gɛlɛn a ka fɛn ti sɔrɔ yɔrɔ o de ka nɔgɔ an fana ma dɛ kunfin bɛ karamɔgɔ lagosi dugumamɔgɔ bɛ sanfɛmɔgɔ lagosi wa fantan fana tɛ waritigi tɔgɔ duman fɔ fiyewu an ta ye nin de ye an ka ɲɛnamaya baara bɛ kɛ tan dɛ fantan a tɛ waritigi tɔgɔ duman fɔ wa a ka di kunfin ye waati bɛɛ karamɔgɔ fana ka cɛɛnɛ i ka ko dɔ kɛ min b'i tɔgɔ tiɲɛ walasa ale fana bɛ ka baara jugu min kɛ a k'a yɛrɛ dogo n'i ka tɔgɔtiɲɛ ye ni dɔ y'a fɔ a ye karisa nin dabila e cɛ a jɔ n ka dɔ mɛn sa a ma fɔ ko don ala la k'alimami yɛrɛ a fana tɛmɛra yen fɛ yan o y'ale fana ka fierté di an bɛɛ sigilen don ka ɲɔgɔn makɔnɔ ni fɛnin dɔ ye ko bɛ ten ne dɛ a ye nin kɛ mɔgɔw b'a lagosi k'a dɔgɔya a tɛ kuma mɔgɔ si fɛ parce que ale y'a ka baara kɛ ala jaati de kama ala nana wele s'a ma a fatura a fatulen mɔgɔw ko ye tɛgɛma gɛlɛnba nin taara hali o yɛrɛ la mɔgɔw bɛ k'a lagosi nka a salen kɔfɛ tile saba mɔgɔ fɛn fɛn bɛ sogo k'i ka na la bɛɛ ka daga lankolonyara sogo ma kɛ maa si ka na la fantanw farala ɲɔgɔn kan ka busekɛ yɔrɔ ɲini ɛ o ko an karamɔgɔ an kun bolo k'e ye funansere ye dɛ Mɛ nin tile saba yan waritigi nin o de ko ko ne ka sogo d'aw bɛɛ ma don o don k'a b'a wari sara k'a kun b'a wari sara fana dɛ a mɛ ale sara tile saba a wari min kun garidelen bɛ ne bolo o banna e ale sara k'aw ka du ta cogo min o se tɛ ne ye dɛ ni ne ko n bɛ n ka misisogo tila aw ni ɲɔgɔn cɛ foroko bɛ to a dɔgi sara la dɛ ne tɛna se o la dɛ o ko o tuma cɛ nin ne kun b'an ka na la sogo bɔ wa k'ale a ko fana yafara ma dɛ an ye tɔgɔ tiɲɛ kuma caman fɔ nin ma dɛ an ye nin nagosi ka caya dɛ busekɛ ko k'a ko ne kan'a tɔgɔ fɔ aw ye n'o tɛ ale de tun bɛ wari sara ale de tun b'a sara wa halisa o mɔgɔ camanba bɛ yen walahi mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛna dɛmɛ kɛ misiri la a ye mun di a tɛ jɔrɔ o la dɛ a bɛ tila ka alimami wele kɛrɛfɛ alimami i k'a kɛ ala jati kama i kana n tɔgɔ fɔ mɔgɔ ye